koma mmene anali kulankhula ndi anthu ansembe ndi mdindo wa kukachisi ndi asaduki anadzako ovutika mtima chifukwa anaphunzitsa anthuwo nalalikira mwa yesu kuuka kwa akufa ndipo anawathira manja nawayika mndende kufikira mmawa pakuti pamadzulo pamenepo koma ambiri a iwo amene adamva mawu anakhulupirira chiwerengero cha amuna chinali ngati zikwi zisanu 5 koma panali mmawa mwache anasonkhana pamodzi mu yerusalemu oweruza ndi akulu ndi alembi ndi anasi mkulu wa ansembe ndi kayafa ndi yohane ndi alesandro ndi onse amene anali a fuko la mkulu wa ansembe 7 ndipo mmene anawayimika pakati anafunsa kuti ndi mphamvu yanji kapena mdzina lanji mwachita ichi inu pamenepo petro wodzala ndi mzimu woyera anati kwa iwo oweruza a anthu inu ndi akulu ngati ife lero tiweruzidwa chifukwa cha ntchito yabwino ya pa munthu wodwala ndi machiritsidwe ache zindikirani inu nonse ndi anthu onse a israeli kuti mdzina la yesu khristu mnazarayo amene inu munampachika pa mtanda amene mulungu anamuukitsa kwa akufa mwa iyeyo munthu ayimirirapo pamaso panu wamoyo iye ndiye mwalawo woyesedwa wopanda pache ndi inu omanga nyumba umene unayesedwa mutu wa pangodya ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo ah, lopatsidwa mwa anthu ah, limene tiyenera kupulumutsidwa nalo koma pakuona kulimbika mtima kwa petro ndi yohane ndi pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira anazizwa ndipo anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi yesu ndipotu pakuona munthu wochiritsidwayo ali kuyimirira pamodzi nawo analibe kanthu kakune- kakunena kotsutsa koma pamene anawalamulira iwo achoke m'bwalo la akulu ananena wina ndi mnzache kuti tidzawachitira chiyani anthu awa pakutitu chaoneka kwa onse akukhala mu yerusalemu kuti chizindikiro chozindikirika chachitidwa ndi iwo ndipo sitingathe kukana komatu tiwa- tiwaopse asalankhulenso mdzina ili mwa munthu aliyense kuti chisabukenso mwa anthu ndipo anawayitana nawalamulira kuti asanene konse kapena kuphunzitsa mdzina la yesu ndi yohane anayankha nati kwa iwo weruzani ngati nkwabwino pamaso pa mulungu kumvera inu koposa mulungu pakuti kuti sitingathe ife kuleka kulankhula zimene tinaziona ndi kuzimva koma mmene anawaopsanso anawamasula osapeza kanthu kakuwalanga chifukwa cha anthu pakuti onse analemekeza mulungu chifukwa cha chomwe chidachitika pakuti anali wa zaka zache zoposa makumi anayi munthuyo amene chakumchiritsa chidachitidwa mwa iye 23 ndipo mmene anamasulidwa anadza kwa anzawo a iwo okha nawawuza zilizonse oweruza ndi akulu adanena nawo ndipo mmene adamva anakweza mawu kwa mulungu ndi mtima umodzi nati mfumu inu ndinu wolenga thambo ndi kumwamba ah, thambo la kumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili mmenemo ah, amene mwa mzimu woyera pakamwa pa kholo lathu davide mtumiki wanu mudati amitundu adasokosera chifukwa chiyani nalingirira ah, zopanda pache anthu anadzindandalitsa mafumu a dziko ndipo oweruza anasonkhanidwa pamodzi kutsutsana ndi ambuye ndi khristu wache 27 pakuti zoonadi anasonkhanidwa mudzi muno herode ndi pontiyo pilato yemwe ah, pamodzi ndi amitundu ndi anthu a israeli kumchitira choyipa mwana wanu wopatulika yesu amene munamdzoza kuti achite zilizonse dzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweruziratu zichitike 29 ndipo tsopano ambuye penyani mawu awo akuopsa ndipo patsani kwa akapolo anu alankhule mawu anu ndi kulimbika mtima konse mmene mutambasula dzanja lanu kukachiritsa ndi kuti chizindikiro ndi zozizwa zichitidwe mwa dzina la mwana wanu wopatulika yesu ndipo mmene anapemphera iwo na sadagwe- panagwedezeka pamalo pache adasonkhaniranapo ndipo adadzazidwa onse ndi mzimu woyera nalankhula mawu a mulungu molimbika mtima 32 ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali a mtima umodzi ndi moyo umodzi ndipo sananena mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndi kace ka iye yekha koma anali nazo zonse zodyerana ndipo atumwi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu za kuuka kwa ambuye yesu ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse pakuti mwa iwo munalibe osowa pakuti onse amene anali nayo minda kapena mnyumba anazigulitsa nabwera nawo malonda ace a izo adagulitsa 35 nawayika pa mapazi atumwi ndipo adagawira yense monga mwakusowa kwace 36 ndipo yosefe wotchedwa ndi atumwi barnaba ndilo losandulika mwana wa chisangalalo mlevi fuko lace la kupro pokhala nawo munda adagulitsa nabwera nazo ndalama zace naziyika pa mapazi atumwi kuwerengedwa kwa mawu ndi kumeneko abusa a austin banda kasungu tayambitsani nyimbo ya mbuku nyimbo namba 19

oyera ndijenga omaziko ena ndijenga amen god be all the honor because of this blessed time that the lord gave us our second scripture reading will come from the book of uh, matthew chapter 13 chapter 13 Verses chapter 13. Akuchoka kumbali wake. Amen. Ndipo makamu ambiri anasonkhanira kwa iye, kotero kuti iye analowa m'ngalawa nakhala pansi, ndipo khamu lonse linayima pa mtunda. 3 verse. Ndipo iye anawawuza zinthu zambiri m'mafanizo Amen. O- onani wofesa anatuluka Mfesa zinagwa m'mbali mwa njira ndipo zina eh, ndipo zina mbala kugwa pa miyala pamene panalibe dothi lambiri ndipo pomwepo zinamera pakuti sizinakhala nalo dothi lakuya ndipo mmene dzuwa zinapserera 6 verse ndipo popeza zinalibe mizu zinafota 7 verse koma zina zinagwa pa minga ndipo mingayo inaya, inayanga nizi, nizitsamwitsa izo 8 verse koma zina zinagwa zinagwa pa nthaka yabwino ndipo zinabala zipatso zina za ma, makumi khumi zina za ma, makumi asanu ndi limodzi zina za makumi atatu amene ali ndi ma- makutu amve 10 verse. ndipo op- ophunzirawo anadza nati kwa iye chifukwa chanji kuphiphiritsa iwo mafanizo 11 verse ndipo iye anayankha nati chifukwa kwapatsidwa kwa inu kudziwa zinsinsi za ufumu wa kumwamba koma sizikunapatsidwa kwa iwo pakuti yense amene ali nazo ali nazo kudzapatsidwa kwa iye ndipo eh, adzakhala nazo zochuluka koma yense amene alibe zinakha chi- chikha- chingakhale chomwe ali nacho chidzachotsedwa 13 Chifu- ndi phi- ndi phi- mafanizo kuona samaona ndi akumva samamva kapena sadzi- sadziwisa koti ndipo adzachitidwa kwa iwo mawu anu amene ati amva ndipo simudza- simudzazindikira konse mudzapenya ndipo simudzaona konse chifukwa unalemera mtima wa anthu awa ndipo maku- makutu awo anamva mo- mogo- mogontha ndipo maso awo anatsindiz- anatsinzina kuti awo- saone konse ndi maso asamve ndi makutu Asazi- asazindikire ndi mtima wawo asate- asatembenuke ndipo ndisawachiritse iwo koma maso anu ali odala chifukwa apenya ndi makutu anu chifukwa amva 17 pakuti indetu ndinena kwa inu kuti aneneri ambiri ndi anthu olungama ana analakalaka kupenya zimene muziona koma sanaziona kuti kumva zimene mudzimva koma sanazimva ya 18 verse kumasulira kwa fanizo la ofesa ya 18 ndipo tsono mverani inu fanizo 19 munthu aliyense wakumva mawu

mwace uyo ndiye wofesedwa m'mbali mwa njira 20 iye amene afesedwa pa miyala uyu ndiye wakumva mawu ndi kuwalandira pomwepo ndi kuse- kusekerera 21 ndipo alibe mizu pa nthawi yaying'ono nsautso zunzo iye pomwepo 22 ndipo iye amene afes- de- afesedwa mi- wakumva mawu ndipo kula- kwa dzi- chinyengo cha chuma mawu ndipo akha- akhala wo- wopanda chipatso 23 ndipo iye amene afesedwa pa nthaka yabwino uyu ndiye wakumva mawu nawadziwitsa amene abala zipatso nazi- nazifitsa ena za makumi pa 24 izo la namsongole fanizo lina iye azira iwo nanena ufumu wa kumwamba amene afesa mbewu zabwino munda mwace 25 koma mmene anthu analisa zofa kamu na fanizo sanalankhula kanthu kwa 35 kuti chikachitike chikachitidwe kuna ndi mneneri kuti ndidzatsegula

makamuwo nalowa m'nyumba ndimo ophunzira ace anadza kwa iye nanena kuti mutitanthauzire fanizo lija la namsongole wa m'munda 37 ndipo iye anayankha wofesa mbewu yabwino ndiye mwana ndiwo ndi na- namsongole ndiye ana wo- woipawo 39 ndipo mdani amene anawafesa uyu ndiye mdierekezi ndiye mdierekezi ndi kututa ndipo chimaliziro cha nthawi ya pansi pano ndi otutawo ndiwo angelo 40 ndipo monga namsongole anasonkhanitsidwa pamodzi natenthedwa pamoto motero mudzakhala cha nthawi ya pansi pano amen kwa mulungu kukhale ulemu ndi matamando nyimbo ya mbuku imodzi kuchokera kuno ku nsanje nyimbo ya mbuku imodzi kuchokera kuno ku nsanje

Let's take the Lord's word and look together in First Peter chapter 4. My text today from verse 14 down to verse 19, and I want to speak with you about suffering according to the will of God. ndimalankhula za 1 petro chapter 4 imene mutu wake ndi mazunzo amene timakumana nawo chifukwa cha chifuniro cha mulungu

m'sabata yatha nthawi ya m'mbuyo timayang'ana vesi la 14 imene imati mukatonzedwa pa dzina la khristu wodala inu pakuti mzimu wa ulemerero ndi mzimu wa mulungu apuma pa inu for the natural world, they don't understand how it is that God would cause his children to suffer.

anthu a ku dziko lino lapansi akamaphunzitsidwa za ukulu wa mulungu kuti amachita chomkomera kuti zonse zovuta ndi zoopsa zimachitika anthu onse amamvetsa kuti ukulu wa mulungu ndi chani But rather than be downcast and discouraged, those that are the Lord's, it says there, happy are ye. And the fact that the Lord would purpose that his children should suffer for Christ's sake is an evidence that the blessing of the Lord rests upon them. It's not for punishment, but it's for strengthening and encouragement. malo mwake anthu mitima yawo imatayika ndipo anthu amene sadasankhe mulungu amawauza ndi kuwaopseza kuti ndiye kuti mulungu akulangani komatu mavuto ndi zowawa zikabwera pa moyo wa munthu sikuti amakhala kuti mulungu akulangani ayi amakhala kuti akulimbikitsani kuti mupitirize kuyang'ana pa mbuye yekha How is it that those are the Lord's are reproached for the name of Christ? Well, they're reproached because the world only understands

akakhala kuti zinthu zawo sizikuwayendera anthu amene zikuwayendera ku dziko lapansi amayima nkuyamba kumanyoza kuti ngati inuyo mumapembedza mulungu wamoyo nchifukwa chani zinthu zanu sizikukuyenderani nyengo zanu zokhala zovuta mukuyendabe m'mavuto koma mulungu amalola kuti mavuto abwere pa miyoyo yathu ndi cholinga choti pobwera pa miyoyo yathu tikapitirize kuyang'ana pa ambuye ndi kulemekeza ambuye amene amasunga zinthu zonse mu nthawi imodzi pa munthu

ndiye mu ndime ya ka 15 akufotokozera za mavuto amene amabwera kuti tonse anthu timakumana ndi mavuto ena amakumana ndi mavuto ngati anthu osankhidwa koma ena amakumana ndi mavuto monga anthu ochimwa so funso nkumati chabwino nchiti ah, pakati pa iwo amene amazunzika chifukwa cha mulungu ndi amene amazunzika chifukwa cha iwo ndime ya ka 15 imene akunena kuti pakuti asamve kuwawa wina wo- kapena mbala kapena wochita zoyipa kapena ngati wodu- wodudukira Those who are in the world don't think of themselves as murderers or as thieves or as evildoers or as busybodies in other men's matters. By their nature, they think themselves to be good and would be appalled to even be called a murderer or a thief. iwo amene ali ku dziko lapansi amakwanitsa amene dziko lapansi amaona ngati zikuchitika chifukwa cha nzeru zawo luntha lawo kotero kuti amafika pokwanisa kuyamba kunyoza onse amene sizikuwayendera poganiza kuti sizikuwayendera chifukwa choti sadachite bwino So here in verse 15, it's describing people for who they are who are not the children of God nor objects of his grace. ndi apa anthu amafotokozera kufotokozera za anthu amene iwowo mmene amakhalira pamaso pa dziko lapansi amene chisomo chisadaonekere

alipatu anthu pa dziko lino lapansi ooneka abwino amene sadapitepo pa bwalo la oweruza nkuwapeza olakwa sadamvekeko ndi mbiri yakupha yakuba kapena ya mfiti koma pamaso pa mulungu ngochimwa ndipo ali ndi mlandu woti adachimwira mulungu

funso nkumati ngati munthu amene sadapheko munthu ah, ku dziko lino lapansi adakhala wakupha bwanji pamaso pa mulungu ifeyo onse amene mulungu sadawasankhe uthenga wabwino weniweni ukamalalikidwa amadana nawo ndipo amadana ndi mwana wake yesu khristu ndipo chifukwa chakudana ndi yesu khristu anthu adakwanisa kumupha kotero kuti tonse amene tidadana naye yesu khristu pachiyambi tidakwanitsa kumupha chifukwa cha zochimwa zathu zimenezo ndi zimene zitipezetsa ifeyo kukhala okupha Others may not physically take and kill one of the Lords, although they have in history, just like they did with Stephen, but just to speak ill of one of the Lord's and to speak against and to slander this gospel that gives the Lord Jesus Christ all the glory, that's murder. alipotu anthu ena amene sadzakumana kapena kuti sadachitepo monga mmene adaphedwera sitifano pomugenda ndi miyala koma chimodzi chongoneneza iwo osankhidwa a ambuye kapena kudana nawo uthenga wabwino weniweni umakhala kuti iweyo ukupha ukuwononga uthenga wabwino ndipo ndiwe wambanda nthawi yomweyo ndiwe wakupha or as a thief. To be a thief is nothing more than to take for oneself the glory that belongs unto God alone. And that's what people do when they believe that somehow their works give them right standing before God. They are robbing God of his glory and his Son, the Lord Jesus Christ. anthu ambiri adawerengedwa kuti ndi akuba tsono funso nkumati adaba chani onse amene amadziona kuti iwo ngoyenera ulemu ndi matamando adaba ulemu wa mwana wake wa mulungu yesu khristu namadzitchula okha oyenera kulemekezedwa kumene kunso ndi kuba kumene baibulo likunena poyera kuti ndi anthu akuba to be an evil doer

ndipo kukhala alipo anthu ambirimbiri amene ndi amphulupulu pamaso pa mulungu amene iwowo ndi a ntchito zoyipa amadzitcha okha kukhala ochimwira mulungu chifukwa cha kuti ntchito zawo m'kuyesetsa kwawo konse amadzilemekeza okha nadzifunira ulemu wonse ndi matamando And then to be a busybody

ndiye kukhala munthu wodudukira ndi munthu nthawi zonse pamene anthu ena akuletsedwa akuletsedwa uthenga wabwino kutsekerezedwa iweyo umathamangira ndi kukhala kutsogolo kukhala m'kati mwa iwo otsekereza kuti uthenga wabwino usamveke kumenekonso ndiko kududukira kumene kuli koipa ndi tchimo pamaso pa mulungu So that's what Peter is declaring here for our encouragement that if we suffer for Christ's sake by these that oppose Christ himself, happy are ye. It's the Lord that has put the difference, and we rejoice. izi nzimene petro amapereka kusiyanitsa kuti odala iwo amene atonzedwa anyozedwa chifukwa cha uthenga wabwino posiyanitsa ndi iwo amene amazunzika chifukwa cha kuchimwa kwawo

tu asachite manyazi koma So consider it a blessing if you're the Lord's and a privilege to suffer for being one for whom Christ paid the debt. That's an evidence of our salvation. munthu angadziwike bwanji amene mulungu adamsankha ndipo ngakhale polalikira akhala ndi omutsutsa iyeyo sulo adakumtsutsa kulimbikitsa posonyeza kuti ngosankhidwa

mawuwa ndi osiyana ndi mmene anthu amaganizira akamati mkhristu chifukwa anthu amaganizira kuti wina aliyense amene amapemphera kugulu lina lilonse amene amagwiritsa ntchito buku ngati ili pamene akamayo amene adasemedwa kuchokera kwa yesu khristu ndipo amalandirana na yesu khristu m'mavuto ake onse muthenga wake wonse mu china chilichonse

sira koma petro pamene amati mkhristu amatanthauza kuti munthu amene amagawana naye yesu khristu uthenga ndipo zisiyana kutali ndi mmene dziko lapansi limaganizira ndipo dziko lapansi limaganizira kuti akati mkhristu ndi munthu amene amapembedza kupatulika pansi limaganizira So Peter is writing here to encourage these who are suffering

ndiye mawu awa petulo amalemba kukalimbikitsa iwo osankhidwa amene chiyembekezo chawo chonse chili mwa ambuye wathu yesu khristu yekha amene ngakhale dziko lapansi livute nyengo zikhale zosautsa samachoka pa yesu khristu koposa kukangamirabe pa iye ndi kukhalabe mwa iye nthawi zonse basi There in verse 16, Peter encourages them with this word not to be ashamed.

ndiye petulo mu ndime ya 16 akulankhula kuti osachita manyazi kutanthauza kuti anthu akamakunyozani akamakulankhulani zoyipa amafuna cholinga choti muchite nazo muchite manyazi koma onse osankhidwa ngakhale anyozedwe samamva manyazi amalimbikirabe kupembedza ndi kupemphera angakhale atakhala ochepa chifukwa chiyembekezo chawo chimakhala mwa mulunguyo ndi amene amawalimbikitsa kulalikira uthenga weniweniwo Now, in verse 17, Peter continues to show what a blessing it is that any of us should be counted as a member of God's household and suffer for Christ's sake. pamene ndime ya 17 ikukalimbikitsa mmene lilili dalo munthu kukhala wa m'banja la mulungu komanso numakumana ndi zowawa komanso zokhumudwitsa zosiyanasiyana It says, For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? inu koma ngati chiyamba ndi ife chitsiriziro cha iwo osamvera uthenga wabwino chidzakhala chiyani Here, the word house of God in verse 17 is not referring to a physical, material house, but rather the household of God,

ngati munthu oyesetsa kokhakokha munthu osapembedza ndi ochimwa adzaoneka kuti koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha mulungu aike moyo wawo kuti kuchita zokoma m'manja a olenga okhulupirika And so here Peter is speaking of a judgment

apatu petulo amalankhula za chiweruzo osati chilango ayi koma chiweruzo chimene chidzakhalapo pa oyesetsa ndi iwo akakhale kusiyanitsa pakati pa osankhidwa ndi osasankhidwa chifukwa tikakamba za chilango chidayikidwa kale ndipo osasankhidwa kudawerengedwa kale chilango kukulanga kosatha pamene kwa o- wake ambuye kupulumuka kosatha When you read back through the scriptures, you see where those that were the Lord's were tried by the Lord, not to destroy their faith, but to strengthen it. mutati muwerenge malemba mukhoza kupeza kuti iwo amene adali a ambuye mu nthawi za mbuyomo adayesetsa kwambiri osati kuti apa awine ayi koma kuti akalimbikitse chikhulupiriro chawo nthawi zonse

rest, his hope be in the Lord Jesus Christ alone. talingalirani za yobu m'baibulo adakumana ndi nyengo zowawa mazunzo ambirimbiri koma yobu adayesetsa kupirira nakhalabe mchisautsocho koma sadachimwire mulungu adalemekeza ambuye monsemo ndi cholinga choti akhale woyengeka ngati golide mavuto akamatibwerera amatilimbikitsa

If God causes his children to suffer in this life, what will be the end of those then who will face eternal condemnation and wrath? chimene petro amakasiyanitsa nchakuti ngati mulungu amalola wochimwa wosankhidwa akumane ndi zowawa adutsemo kuti zimlimbikitse ndi chidzakhala bwanji chitsiriziro cha iye wosasankhidwa pokumana ndi chivuto

ndiko bwinotu kuzunzika pakadali lero kukumana ndi mavuto ndi mayesero pakadali lero chifukwa cha dzina la ambuye kusiyana ndi kukhala ndi mtendere pano ndi kukazunzika kumapeto kukulanga kosatha kwa mulungu says verse 17 what shall the end of them be that obey not the gospel of god god's gospel gives all the glory to christ not to obey the gospel is to suffer then eternally as a rebel. chifukwa ndime ya 17 nusu yakumapeto kunena kuti koma ngati chiyamba ndi ife chitsiriziro cha iwo osamvera uthenga wabwino wa mulungu chidzakhala chiyani kutanthauza kuti kodi chidzakhala motani chitsiriziro cha anthu ochimwa amene mulungu sadawasankha The psalmist in Psalm 37 And verse 38 describes what awaits those who are under God's wrath, for whom Christ did not pay the debt. chake tikawerenga buku la masalimo 37 ndime ya 38 akulankhula momveka bwino kwa iwo osankhidwa komanso osasankhidwa pokumana ndi chiyesero Notice in verse 38 it says, But the transgressors shall be destroyed together under one judgment, under one wrath of God. The end of the wicked shall be cut off. In other words, they're never going to know salvation. ndime ya 38 akuti koma olakwa adzaonongeka pamodzi matsiriziro a oyipa adzadulidwa kutanthauza kuti oyipa

chifukwa chake kusiyanitsa chiyembekezo kwa osankhidwa chikuoneka vesi ya 39 imene akuti koma chipulumutso cha olungama chidzera kwa yehova iye ndiye mphamvu yawo m'nyengo ya msautso Now, coming back to our text in 1 Peter 4 and verse 18, Peter says, And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? ndichifukwa choti tikabwerera ku buku lathu la 1 petro 4 vesi yake ya 18 ikunena kuti koma ngati munthu wolungama adzapulumuka ndi kuyesetsa kokha kwake wochimwa Now, the Old Testament and the New agree, just like we saw in uh, the Old Testament passage in Psalm 37 39, but the salvation of the righteous

chipangano chakale ndi chatsopano chitsimikiza chatsimikiza bwino kuti alimo osankhidwa amene mulungu adawalungamitsa ndipo amawawerengera kukhala olungama ndi ochimwa amene mulungu adawakana kuwalungamitsa kota kuti samalungama konse ngakhale atapanga kena kalikonse ayi Now, when Peter says there, and if the righteous scarcely be saved,

sakutanthauza kuti kuyesetsa ku- kumene kumampangitsa munthu kukhala wolungama ayi chifukwa chodziwika nchakuti poyambirira mulungu adalungamitsa anthu ake ndipo adawapanga kukhala wolungama ndiye wolungamawo amayesetsa chifukwa choti ngolungama kale The word scarcely is used in the sense of being rare. In other words, food right now in certain parts of your country is scarce,

ndeno akamanena kuti kulimbikira kokha kokha akungotanthauza kuti muzochepa zimene timakhala nazo ifeyo tikayima ndi ambuye mulungu amatichitira mwachitsanzo kwanu kuli ma, ma floods kusefuka kwa madzi kumene ku dera lanu mwachitsanzo ku nsanje ndiye kuti anthu ena ali pa mavuto chifukwa cha kusefuka kwa madziko koma ena ngakhale madzi asefuka mulungu akuwasungabe ndi moyo muzochepa zimene zikupezeka zikuwalimbikitsabe ndi kukhala ndi moyo chimenechocho nchimene akutanthauza za kuyesetsa kokhakokha kuti mulungu amatilimbikitsa nkumatipatsa zotisowa angakhale mu nyengo zosautsa zimene ifeyo tili na- tili nazo

stand before a holy God, we have a righteousness in the Lord Jesus Christ equal to God's. But the rest, without that, where shall they stand? They have no standing, nothing but condemnation. china chilichonse koma ulibe ambuye chifukwa umakhala woti ulibe chiyembekezo cha moyo kota kuti inuyo ngakhale mutakhala wolemera bwanji munyengo zimene mulizi limbikitsidwani ndi kukhala ndi ambuyebe chifukwa mulungu amene adalenga inuyo ali nacho ndithu cholinga chachikulu pa moyo wanu Now, Peter sums it up here in verse 19 with this truth that whatever affliction and whatever suffering that those that are God's children face in this world,

koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha mulungu aike moyo wawo ndi kuchita zokoma mma- m'manja a wolenga wokhulupirika Notice it says in verse 19, Wherefore let them that suffer, notice, according to the will of God, commit the keeping of their souls to Him in well doing as unto a faithful creator. mawu awa akulimbikitsa kwambiri mu ndima ya 19 yo mmene akunena kuti koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha mulungu ayike moyo wawo ndi kuchita zokoma m'manja a wolenga wokhulupirika See, there are many that call themselves Christian, and yet when one of their own of their denomination suffers affliction, they give that glory to the devil. They say, oh, it's the devil. We need to get together and pray against the devil. They don't see the hand of God directing in all things. mungaone anthu ambiri masautso ndi chivuto chikafika pamalo mmalo moti m'bale wawo akakumana ndi vuto iwo ajawo ayamike ambuye ndi kupereka ulemu kwa ambuye koma iwo amati tiyeni tikhaleni pamodzi tipempherere boma kuti litithandize m'malo mwake ulemu ndi matamando amapereka ku boma samazindikira kuti chivuto chikagwa chagwa ndi cholinga kwa inuyo amene mulipono kuti mupereke ulemu kwa mulungu Job's so called friends

ndeno mmalo mwake iwowo samadziwa kuti nyengo zowawa zovuta zonse zimene anakumana nazo zabwera pa moyo wawo ndi mulungu amene wazibweretsa ncholinga chowalimbikitsa koma iwo chifukwa choti maso awo ndi akhungu sakuona kanthu mmalo mwake ulemu ndi matamando iwo amakapereka ku boma amaganiza kuti othana nazo zimenezozo ndi boma basi But here's the encouragement that if we suffer for Christ's sake, for identifying with who he is and what he's accomplished on behalf of sinners such as we are, we know that every detail is according to the will of God. koma zoona zenizeni nzonena kuti ngati tikumana ndi chivuto nyengo zowawa china chilichonse chimachitika chifukwa cha chifuniro cha mulungu kuti tikumane nazo

chifukwa mawuwo akuti ayike moyo wawo ndi kuchita zokoma m'manja a wolenga wokhulupirika kutanthauza kuti chili chilichonse chinalengedwa ndi mulungu ndipo amachilola kuti chichitike popeza ndipo chikachitika ifeyo nthawi zonse timayenekera kulemekeza

chonse mulungu amachilola kuti chichitike eh, ndi ma- mafulati kusefuka kwa madzi imfa njala ndi nyengo zonse zowawa mulungu amalola kuti kena kalikonse kapereke ulemu ndi matamando ku dzina lake la ambuye so palibe chimene chimachitika mwa ngozi chilichonse chimachitika monga mwakudziwiratu kwa mulungu